Yeah. Hey, now I want call my name so that you know where it is coming from. yes.
Hello. Yeah egbe. Nna egbe na anọ m na computer building kemgbe kemgbe ị na nọ m time na. Ee. e, enwekwa ego m ji hie ahụ nna egbe gee ntị ka m kọwara gị unu ama onye unu kurule ihe ahụ ee o teele o teele ndị ndị ndị ndị compound a chọrọ ka e gbuo nwa ahụ nwa ahụ nwụrụ ọbara so ee eh, na e kwesị inye unu 2 million naira ma nna ihe m hụrụ na room ya 20 naira ejikwara m na akpa m nga unu chọọ unu ewere ya ị ghọtara maka na nwa ahụ nwụrụ ọbara na ị ga-ama ya aka ntị na na aka ntị gị ga were mma ma gbuo ya dị adị abụghị ọwa ozu ka ọ nna egbe mụ ga-ahapụ unu lawa ike adịkwa m biko nga hụrụ m akpa m ahụ ihe unu kugharịga ndị mmadụ echekwa in fact e, e, ekele dịrị chineke a ka hụrụ nwa ahụ nye na ya ọrụ nye na ya ọrụ unu nye ya ọrụ ya soro unu kuwe ihe unu na-eku lee ma ọ ga-akpata ego maka na ee eh? na o tige mkpu onye kwa ka ọ na-etiri mkpu e nwere onye o nyere ego dọsara ya ma ibe ya akpaghị ego n'ụwa ya nọrọ na-agbaraba nkụ ọ ga-ahụ isi ya ị vụrụ otu ọ dị m n'obi sef ọ dịcha m ka ka ọ dịrị unu ọ dịrị unu ka unu ga unu banara nwa ke m ji n'akpa eh, ya na unu chega otu m ga-esi enye unu ke m ji n'akpa nga ori alaala enwekwe ke m na-enye o biko ka m save credit mụ ihe siri ike ugbu a biko na ọ bụrụ nchọ gị ji mụ na-ejiri ya mee ọ wụghị niile e kurule bara uru enwere ndị enwere ndị na-ekuru na ọ sị na o si ala a- a- amerịka lọta anwụdara m o si amerịka ndị mmụọ nna unu ekuru unu- unu kurule nnọọ, eh, ihe ka nọ anụ ọjọọ unu ọ- unu kurule njọ ahịa akụnyeghị ya nri ọ chọga kemgbe si ndị ga-enye ya nri unu ga-ata ahụhụ onye ahụ unu kurule nwa amechi unu ihe e nwa akwa balọkụ nwa okpukpe mee polisi akpara unu aka hapụkwa na ya lawa anwụkwuru abara na unu ga-egbu ya eh, eh. gbuo na ya gbuo na unu gbuo ya biko nna wetara m ụkwụ ya ma chọrọ ndị a ndị ritualist anyị ji ụgwọ ebe dị bọọ ya abaghị uru ma ọ dị ndụ at least na ọnwụ ya elenụ ma ga ọ ga-agba ego na eji m unu egwu egwuregwu ọ ma akọtụkwa fọ na n'isi gị ị wụ onye ara ị makwa onye gị na na-ekwu ị makwa na mma pụrụ ile m mega bịawa anyị ọ ma gara gị ya na ọnwa m kunukwu ya ma aka m agara unu ije ọ nọọ maka unu kpọnụ onye akwara ọkwa ihe m ji na-agwa unu. gwa ya na ya kpọọ ole m na ebe akwa rent o ji biko o ji m ụgwọ unu jikwara unu enye ya biko na alaalanụ m biko unu kwuru ya ihe ọrụ nchọ gị ji eme unu ejiri ya eme kụtara mmadụ na mụrụ na-ekwurula mmụọ ọtụ m n'aka bad market woo, kidnappers ụlọ ga-atalụ unu o. ụlọ amatala ihe unu unu amatakwala ihe ya onye ọbụla amatala ihe ibe ya ọ wụ otu a ka ọ na-adị na alaala m biko ndị tipa na-agba aja na-erikeje na awụ m onye otu unu biko onye arụ unu mma ị ga-akpa echi na ọ gbasara gị ọsọ gị kpọọ nwanne echi alaala m ee